an balima jɛmɛ lajɛbagaw an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ eh, bi an wulila ka na se an balimakɛ ma ɲininkali damadamani b'an bolo an bɛna mun sɛmɛ a la ɲininkali minnu bɛ tali kɛ kayikaw ka jɔnyako kuma na jɔnyako kuma min ni a bɛ kayi jamana kan donc an wulila ka se an balimakɛ ma a bɛna tɔgɔ ni a jamu fɔ an ɲɛna an ka se ka an da don a kuma la balimakɛ ni ɲɛtuma
kɔri baasi t'i la i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna ne tɔgɔ bubakari jim bubakari jim bubakari jim kayikaw ka mankan min filɛ n'a bɛ kayi jamana dɔw kan n'o o y'u ka jɔnya ko kuma ye e ye caman munumunu a la i bɛ se ka jɔnya in yɛrɛ daminɛ cogo na a kibaruya min b'o fɛ yen nin wagati la i bɛ se k'a da an tulo kan N ka ɲininkali diyara ye o dabɔ bɔn ne asuson dɔ de ɲɛmaa ye asuson minnu bɛ adamaden ka hakɛ matarafa kosɛbɛ b'a wele mugulaurla sɔrɔka de dsi ma ye su bɛ peressid fɔlɔlantɛ mɛ n an ka asuson de tun ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka tɔn mɔgɔw bɛ ka tɔn bɔn an yɛrɛ ye fisi bila i n'a fɔ aw fana y' ye cogo min bɔn a y' anw tɛ bɔ a y' tɔɔrɔ fo an yɛrɛ wulila ka taa kɛnɛ kan ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ c'est-à-dire kayi mara la parce que a ko in bɛ senna bi ko tɛ a bɛ a bɛ san saba bɔ sisan mais dugu dɔ bɛ à 90 kilomètres de kayi k'u b'a wele lani o lani dugu saba de don lani modi lani takutala ani lani tunka bon balawu in daminɛna yen le 5 avril Fo cɛnɲɛn caman kɛra la dɔnku tɛ wuli o de hali sali ni bɛna fɛn fɔ pɛsi la u ka fɛn dɛmɛ se tɛ wuli dalen fɔ la su gɛlɛn fɔ ma sɔn bɔn an ye ko caman tɔnɔ tuma la o san n'an ka taa an ye n tɛplacon caman kɛ an ye lɛtiri ci sanni ka dilan masi sarati ninnu ma ka di san misi ma A ye lɛttiriri ci o kɔnse de mali lɛtise ani kɔnsesi la jakurara parce que bolo min da minɛɛna jakurara dilan mɔgɔ tɛ k'o fɛn ɲini a bɛɛ da minɛɛna jakurara la ka na a yɛrɛ sɔrɔ yan mɛ tɛna an yelɛttiriri ci o kɔmira de na sɔn z oura de fara la ani ko afiri de e de parce que bɔn laani mori porola min yɛrɛ la ni tun ka porola min yɛrɛ nana kɛ mun ye mɔgɔ dɔw de wulila on les appelle les hommes de caste bon fɔlɔ la u b'u wele jɔn jɔn bon an ka tiɲɛ fɔ jɔnya ko ninnu dabilara mali mali mali la trop a mɛnna a dabilara Eh, donc olu de vraiment u sɛgɛnna quoi u ko vraiment ko bi ko la olu t'a fɛ u ka wele jɔn o chose tout à fait normal u fana ye mali mali art- eh, eh, constitution jateminɛ hadamaden bɛɛ ye hakɛ kelen ye o. i tɛ parce que i ye jɔn ye hɔrɔn ye an ka jɔ tɛ kelen dɔn donc u ka dugulamɔgɔ a kɛra mankan ye dimi ni fɛnw donn'u cɛ bon fo balawu nana wuli a la bon balawu nana wuli a la don dɔ de kɛra ko n'aw tɛ jɔn la u y'u ka dugukolo bɔsi u la n'u su kɛra u fɛ u ka su tɛ don kaburu la u fɛ u tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la fɛn bɛ fɛn na hadamaden bɛ hakɛ min ɲini yɔrɔ yɔrɔ olu tɛ se k'a kɛ foyi ye Don dɔ dɔ la le cinq avril passé u ka denmisɛnnin de wulila k'u bɛ taa balɔntan na kɛnɛba in kan ka di minnu ye hɔrɔn de ye dugutigi n'a ka nɔfɛma ninnu olu de wulila karisa a ye wuli ka bɔ an ka terrain kan donc wulila u ko k'u bɛ wuli ka bɔ terrain na dugutigi denkɛ dɔ nana ko an ma na k'u négocier an nana k'u faga de bon a ko daminɛna ten u ye ɲɔgɔn jogin min yɛrɛ nana ko ko k'u faga u y'u to jugu na o yɛrɛ o yɛrɛ fatura a la bere ye o yɛrɛ faga bon donc o o kɛlɛ ma dan terrain la bon u tugura mɔgɔ ninnu kɔ ka taa cɛ tɛ cɛ la muso tɛ muso la denmisɛnnin tɛ denmisɛnnin la maa si ma to o jɔn du ninnu kɔnɔ u bɛ ka minnu wele jɔn du de wolonfila du wolonfila de don hali n'i taara u ka dugu la n'i ko k'i ka jɔn du ninnu yir'i la u b'o du wolonfila de yir'i la c'est que jɔnya bɛ toujours est-ce que tu vois donc maintenant u ye mɔgɔw jogin k'u jogin k'u jogin f'a video yɛrɛ circula e yɛrɛ ye video caman y'a la bon ne yɛrɛ ka jate la ko vraiment eh, an ka kɛlɛ kɛ o ye tiɲɛ an ka ɲɔgɔn jogin fo su bɔra a la o bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ eh, mais an ka mobili jeni yɔrɔ
ka bolo nafolo tiɲɛ an ka moto jenina u ka motow jenina et puis u ka balo u ka grenierw jenina foyi ma to a kɔnɔ u ka sow jeni u ka kɔɲɔminɛnw jeni ko hali u ka dumuni tasa o jeni kuma tɛ u ka bagan dɔw jenina wa bagan ka dumuni bɛɛ jeni minnu b'u yɛrɛ wele hɔrɔn foyi ma se olu ka yɔrɔ ma ne ɲɛ de y'a ye maa o maa y'a fɔ ko tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ne de y'a ye ɲɛ yɔrɔ la a tɛ tɛmɛ o kan Ouais. donc bon ne ka jate la kɛlɛ ye tiɲɛ ye dimi bɛ se ka kɛ a bɛ se ka furuku furuku ɲɔgɔn kɔrɔ mais fo ka taa jenili bɔ a la ka taa bugɔli bɔ a la ka et puis u bɛ nɛgɛw de ta ka ka u- mɔgɔ minnu banana jɔnw fɛ a bɛ mɔgɔ mugan bɔ ne y'u bɛɛ ye kelen kelen kelen kelen ka ye dɔgɔtɔrɔso la ani u ka famille la donc bon ne ka jate la vraiment Mali bɛ yɔrɔ min na on n'a pas besoin de ces animosités là c'est vrai ɛɛ fɛn kɔrɔw don mais fɛn kɔrɔw bɛɛ tɛ tiɲɛ kɔrɔw ye dɛ ko dɔ bɛ yen a kan ka dabila ni karisa ko n t'a fɛ e yɛrɛ karisa ni ne ko i kana filmer sa n'i ma n'i ma jɛna i bɛ sɔn wa ɔ mais n'e ko non ne b'a kɛ parce que e de ta ye ne ye i b'a dɔn kɔni o fana o bɛ na dimi mais n'i ye maa minnu bɛ weleli u yɛrɛ wele hɔrɔn n'i y'olu ka laseli mɛn u b'a fɔ ko jɔnya t'olu fɛ yen ko laada de don donc k'u bɛ ɲɔgɔn ka kow kɛ mais n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ni laada min bɛnna mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ est ce que o laada fana ye kojugu eh, laada ye jumɛn ye tubabukan na laada ye bɛnkan de ye sariti de don ɛ ni ne ko n ma jɛn n'i ka laada ye o kɛlɛma yɔrɔ bɛ et puis laada in ko dunnen don ɛ min ye hɔrɔn ye n'olu cɛw sara u bɛ kalo naani ani tile tan de kɛ filiya la bon minnu tɛ minnu ye jɔnw ye a bɛ wele minnu ma jɔ n'olu n'olu cɛw sara olu bɛ kalo fila ani tile duuru de kɛ donc damakɛɲɛni tɛ yen yɔrɔ niveau la mun bon mali sariya code des code des personnes et de la famille i b'a o o kɔni hadamaden ma bɔ hadamaden na ni cɛ sara i bɛ nin tile hakɛ de kɛ filiya la mais bon donc olu ye de ko laada la et puis ma mɔgɔ bɛ k'a fɔ u ma u ma dugutigiya ɲini u ma alimamiya ɲini u ma faamaya foyi ɲini olu kɔni ko k'u kana wele jɔn dɔrɔn
tɔgɔ in kana fɔ olu tɔgɔ in kana f'u ma o de nana ni balaw ye dugutigi fana y'a ka dugukolo bɔsi u la u tɛ sɛnɛ la u tɛ balo la u tɛ foyi la u yɛrɛ bɛ taa bɔ balo san est ce que tu vois donc a problème bɛɛ bɛ yan hali i bɛ taa sɔrɔ hali u ka mɔgɔ minnu bɛ faransi yen fana a kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ taa ɲɔgɔn na kama k'a sɔrɔ u wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan u farala ka bɔ pewu bon e b'a dɔn kɔni an ka tiɲɛ fɔ laada u bɛ ka laada ko laada ko kuma min fɔ o bɛɛ ye k'a kuma masquer dɔrɔn de sinon video dɔ bɔra o u ka jelikɛ dɔ bɔra video la k'a fɔ karisa ko laada ko bɛɛ musalaka de ko o ko non n'a fɔra k'a ye jɔnya fɔ an bɛ siran ka taa eh, tribunal la jɔnya ko kuma tɛ fɔ yan ko bon k'olu tɛ musalaka ko jɔnw don bi jɔnw don sini a diyar'u ye a ma diya u ye bon ne ka jate la ni mɔgɔ kɔni ko ko n tɛ nin fɛ vraiment an ka taa sira wɛrɛ fɛ pour que dimi kana don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ filɛ nin ye d'accord maintenant n'i ye u ka laseliw yɛrɛ ta k'a lamɛn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ ninnu ko ko laada de don dɔ ninnu b'a fɔ ko laada tɛ bawo ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko olu yɛrɛ y'u ka dugu dɔw tu u ye ko ka wuli ka taa sigi dugu wɛrɛ la ko o bɛɛ la k'u wulila ka taa ka taa olu kɛlɛ mais est ce que e taalen terrain kan y'o ye Ɔ ne taara terrain kan ne taara terrain min kan o kɛra Lani terrain de ye sinon a kɛlɛ in tɛ a tɛ Lani dɔrɔn koyi a bɛ Gajaka fan caman na a bɛ Gidimaka a bɛ Gajaka a bɛ Jafun et puis sani o yɛrɛ cɛ a tun bɛ Jankunte Kamara Kayi Kayindera Jaku ja ɛɛ Jankunte Kamara ninnu Yelimani cercle kɔnɔ a daminɛna yen o fo mɔgɔw yɛlɛmana ka na Yelimani ville kɔnɔ k'u ka dugu bila est ce que tu vois donc o bɛ kɛ olu ka ordre yɛrɛ de n'i ma sɔn jɔnya la dɔrɔn u bɛ exterminer quoi a fɛn yɛrɛ de tɛ yen moi je suis ne t'u contre la ne tɛ jɔn ninnu dɛmɛli la mais tiɲɛ la vraiment kɛlɛ kɔni moi je suis contre ça je suis contre la violence. d'accord est ce que tu vois. Mhm.
Mhm. voilà eh, aw ka association jɔda jumɛn aw ka association jɔda ye jumɛn ye nin ko in na ka na ni fɔkabɛn ye wali kelen ka Sariyatigiw wele u ka sariya tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon aw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la les deux mais ɛɛ fɔkabɛn fana o caman kɛra o. U bɛ ɲɔgɔn wele Daramani, u bɛ ɲɔgɔn wele Nahamani, fɔkabɛn baden de kɛra nin ko la. Ne ni ministre Bacili ye ɲɔgɔn coïncider yen a dugu kelen na. An tɛ ɲɔgɔn kalama, an tɛ foyi kalama mais an ye ɲɔgɔn coïncider a yɔrɔ la. Ale fana tun taara ɲɛɲini la. Maintenant problème ye mun ye tiɲɛni kɛra, joginni kɛra. et puis problème ye mun ye n'i taara tribunal la u yɛrɛ sisan jɔn ninnu yɛrɛ bɛ ka siran ka taa tribunal la parce que n'u taara tribunal la a bɛ f'u ɲɛna ko non aw ye jɔn de ye kuma t'aw da tribunal mɔgɔw yɛrɛ b'o f'u ɲɛna. ee Kayi mara la yan. Kayi mara ninnu yɛrɛ la donc parce que dugutigi ninnu u b'a fɔ ko non dugutigi ninnu bɛ k'u ka laadaw de tilen u b'u ka coutume défend u b'u ka culture défend donc hali ni u ka mɔgɔw minɛna imagine-toi i ye mɔgɔ jogin l'article 287 du code pénal. Mm. coups et blessures volontaires mm. c'est de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement surtout n'i y'i tugu yɛrɛ u ka jugu o ye o ye 10 ans de réclusion dɛ mais u bɛ ka san kelen avec sursis de di mɔgɔ ma pour que ka mɔgɔ ninnu encourager mm. ça je te mens pas le tribunal le tribunal de Kayes ne fait pas son travail parce que mɔgɔ ninnu tɛ ka minɛ a minɛ cogo la mm. nous ce qu'on demande d'abord tiɲɛ ka dɔn ka responsable poursuivre maintenant n'o kɛra ni kiri tigɛra a ɲɛma maintenant réconciliation bɛ kɛ aw wolola dugu kelen na ka mɔ dugu kelen na olu fana t'a fɛ ka jɛ u ka dugu kɔ bon bɛnkan de bɛ kɛ assise nationale yɛrɛ de bɛ kɛ soninkɛ mara la pour que bɛnkan ka na ɲɔgɔn cɛ parce que taayɔrɔ wɛrɛ t'olu fana la o u ka fɛn bɛɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ i mana wari sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ hali diɲɛ wari o wari mais n'i t'i faso la fu don donc olu ka laɲini y'o de ye D'accord, mais ko in daminɛ ni bi cɛ, est-ce que jamana in ɲɛmɔgɔw ye u inculper ko in na? Est-ce que u y'u sen don a la? O de ye problème ye. Jamanaw yɛrɛ ka sen don baliya la, o de bɛ ka nin ko in sinsin ta hali sisan. Les autorités font état de laxisme. O yɔrɔ min na, u tun k'u da don a la. Le ministère de la Justice, les autorités de la région, c'est-à-dire le directeur régional de la police, le directeur régional de la gendarmerie, Le procureur de la République, les élus communaux, c'est-à-dire les maires, les députés, les préfets, mɔgɔ si t'a da don nin ko la. bɛɛ bɛ siran ka da don a la ko non ninnu ye u ka laada de dɛ mɔgɔ man ka da alors que mɔgɔw bɛ ka faga a la joli bɛ ka bɔ a la ko hali sisan ko laada laada laada ni mɔgɔw ma da don o la solution t'a la dɛ au moins ni ministre eh, direction générale parce que a yɔrɔ nin filɛ gendarmerie dɔrɔn de bɛ taa yɔrɔ la gendarmerie fana sisan

i b'a dɔn quoi c'est pas bon c'est ça moi mon problème justice ka kɛ après réconciliation ka kɛ mm-hmm. d'accord maintenant n'i ye laseli ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan c'est à dire ka jɔnw ka côté u b'a fɔ minnu ma jɔn mm. ani hɔrɔn ninnu c'est à dire k'e ka kuma u fɛ mm. c'est à dire buna hadamadenya la ani i ka association tɔgɔ la i bɛ se ka jumɛn f'u ye bon ne kɔni tiɲɛ la ne bɛ mun ɲini u fɛ dɔrɔn u ka kɛlɛ dabila i ma jamana si ye minnu kɛlɛ kɛlɛ bɛ taa ni jamana minnu ye ɲɛ kɛlɛ ka dabila mais kɛlɛ ka dabila fana kɛlɛ ka dabila tiɲɛ kan dɛ n'a fɔra bi an ka kɛlɛ ka da kɛlɛ ka dabila an b'a kɔ don sini kɛlɛ wɛrɛ bɛ na mun ka jugu ni nin mɔgɔ ninnu yɛrɛ u bɛ ka siran yɛrɛ hali ka yɛlɛma village kɔnɔ u bɛ ka siran u ɲɛ parce que se t'u ye dabali t'u ye u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na ka t'u ja yɔrɔ min na bon c'est très grave donc u fana u ka association dɔ de bɛ yen ko Gambana ka di sanbilenbakuru la fara cɛ tɛ de ko gɛlɛn u ka jɔn ninnu ka u minnu wele jɔn u ka su sa sɔn si ni maa o maa ko bi ko jɔn ko kuma tɛ yen fili kuma don dɛ u bɛ a tigi bɛ k'a tugu de cɛnɲɛn bɛ ka kɛ nin dugu la ala ni ka dun filɛ nin ka ye duguba de mali la ni ka farala ka bɔ mali la o y'a ko bannen ka bɔ

Moi même je me suis déplacé j'ai écouté les chefs de village i b'a dɔn chef de village min fana ko karisa taa f'u ɲɛna n'u sɔnna u bɛ fili la dɔrɔn u ka na b'u ka dugukolo segin u ma i b'a dɔn chef de village kuturu y'o fɔ ne ɲɛna n m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ da dɛ ko n'u sɔnna ko k'u taara fili la k'u ka na b'u ka dugukolo segin u ma ɛ k'a fɔ n tɛ jɔnya la o ye fili ye wa c'est très grave c'est excessivement grave d'accord wagati bɛ ka koron dɔɔni mais weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ni problème yɛrɛ ye voilà bon ne ka jate ye mun ye dɔrɔn vraiment u ka jateminɛ kɛ jamana ka wuli ka jɔ a sen kan sinon ko in bɛ se yɔrɔ min na sisan i ɲɛ bɛ ɛɛ ko n t'a dɔn n bɛna fɔ ni dimi ni dimi mɛnn'i la a b'i degun dɛ bon Nous on craint une petite rébellion dans cette région de Kayi ɲɛ bɛ denmisɛnnin ninnu na mɔgɔ ninnu don bɛ fɛ hali n'u fa ye kɛlɛ kɛ n'u y'a dabila mɔden tɛna dabila don dɔ bɛ kɛ u bɛna marifa de ta ɲɔgɔn bolo parce que n'i y'a ye kɛlɛ bɛ ka kɛ zandaramuw tɛ da don a la polisiw tɛ da don a la préfet tɛ ka da don a la don dɔ la bɛɛ b'a ka marifa ta bila kun ɛ n'u ye ɲɔgɔn ban ministre de la sécurité sigilen don jamana sigilen don gouverneur sigilen don a bɛ kɛ jɔn ka ɲɛ kun kan jamana tɛ yan donc il faut que l'État se lève pour s'investir davantage punir ceux qui sont punissables et puis a ka kuma ni jamanadenw ye a ka kuma ni yen mɔgɔ ninnu ye bɛnkan ka se ka sigi pour que maa o maa yera nin manamana ko la ɲangati ka b'o la o dɔrɔn de ye solution ka sɔrɔ a la kɛlɛ kana wuli yen yɔrɔ ye tuguni parce que n'i y'a ye a tɛ ka ban halisa ɲɛ de tɛ ka sɔrɔ a la